Бзэр бзэр гъэбзэн хуей. Бзэм уримыпсалъэмэ, ар зыми щыщ, мыдэ ӏэщэм ещхь ар. Урипсалъэмэ, къабзэщ, дахэщ. Уримыпсалъэрэ? Апхуэдэ гъэлэз мэхъури, умыщӏэххэурэ мэкӏуэд. Схузэфӏэкӏыну къыщӏэкӏынт сэ си быным бзэр зезгъэщӏэну. Арщхьэкӏэ схузэфӏэкӏакъым, си гукъеуэм ящыщ зыщ ар. Сэ абдежымрэ сэ сщӏэн хуея псор схузэфӏэкӏакъым. Иджы нобэ си жагъуэ мэхъу зэрысхузэфӏэмыкӏар, нэхъ семыгугъуа, нэхъ сегугъуу щытатэмэ жысӏэу, ар си гум илъу.
Ди лэжьыгъэ нэхъыщхьэ дыдэу е ди лэжьыгъэ нэхъыщхьэ дыдэхэм ящыщ зыуэ а бзэр зэрытхъумэныр, бзэр хъумэн зэрыхуейр, дэ тщӏэр, дэ ди адэжьхэм къытхуагъэнар. Дэ къытщӏэхъуэхэм бзэр еттыжынур. Дэ ди къалэныр тхуэмыгъэзэщӏауэ аращ. Ди адэхэм ягъэзэщӏа къалэныр дэ тхуэмыгъэзэщӏэжу щытмэ. Езы адыгэбзэм и гугъу пщӏыуэ щытмэ, абы лъэкӏыну жыхуэпӏэмрэ абы и дахагъэмрэ абы и кууагъэмрэ абы и лантӏагъэмрэ къыпхуэмыӏуэтэнум хуэдизщ. Уэ Лӏы ухъумэ, сэ шы сыхъунщ, жыхуиӏам ящыщ ар, бзэ мыхъумэ, сэ си ӏуэхущ, ар зыгъэлэжьэн игъуэтмэ.
Тӏэкӏу нэхъ сакъыу дунейм сытетынт, сызэрытетам нэхърэ нэхъ сакъыу. Нэхъыбэӏуэ зэману Анэдэлъхубзэм тезгъэкӏуэдэнт, а тезгъэкӏуэдам нэхърэ нэхъыбэ. Лъэпкъ гъащӏэр зэгуэпх мыхъуну ӏыхьищу зэгуэтщ. Лъэпкъыр къыщалъхуа зытес щӏыналъэр, а щӏыналъэм тепсэухьурэ къикӏуа тхыдэ гъуэгуанэр, историе жыхуаӏэ урысыбзэкӏэ, и бзэр. Иджы ар Тхьэм жимыӏэкӏэ а щым я зыр бгъунлъэу хуежьа нэужькӏэ, лъэпкъыр къызэщӏэувыӏыкӏыу зэгупсысыжын хуейуэ щытыкӏэ ихуауэрэ. Абы теухуауэ куэд пхужыӏэнущ, ауэ нэхъыбэӏуэу, нэхъыфӏыӏуэу, нэхъ куууӏуэу анэдэлъхубзэм Дегугъуу, сэ си щхьэри абы тежьэхуэн, лъэпкъым и щхьэр теухуа аллагъуи нэхъыбыжу тежьэхуэнт.
Езы адыгэбзэм жиӏэм теухуауэ езы адыгэбзэм и кӏуэцӏкӏэ укъыщиплъэу, езы адыгэбзэм жиӏэм узыхуейр адыгэбзэр философебзэкӏэ умыгъэпсалъэу, Адыгэбзэр нэукэбзэкӏэ умыгъэпсалъэу, адыгэбзэм езым жиӏэнур сыту пӏэрэ зыхуейр жыпӏэу щӏэуэ ухэплъэн щӏэбдзэм, жиӏари нэгъуэщӏ мэхъур. Адыгэ лъэпкъ жыхуэтӏэу нобэ зи гугъу тщӏыр. Адыгэбзэ зыӏурылъын хуейуэ дбжыр, адыгэбзэр иджыри хъума, а лъэпкъымкӏэ хъума хъуауэ апхуэдэ зыгуэрщи. Адыгэбзэр ищӏэми имыщӏэми. Ищӏэжми имыщӏэжми. Ауэ зэрихьэурэ нобэр къызэсым къекӏуэкӏащ иджы. Адыгэбзэм хыхьэжын лъэпкъ Тхьэм ищӏ. Адыгэбзэм хыхьэжурэ и псэр къыхыхьэжын Тхьэм ищӏ. Абы иригуфӏэн дэтхэнэ зы сыадыгарэт жызыӏэми Тхьэм иригъэлъагъу. Иджыри ди къулеягъ ткъуэлъщ, ауэ дывгъэхъумэ ди къулеягъыр. Къулеягъыр мис мыдей, мис мыдей, мис мыдей зыщӏыхьэмэ, лъэпкъым хуэлажьэу. Бзэмрэ псэмрэ зэгъусэу псэун лъэпкъ Тхьэм дищӏ, Тхьэм фигъэпсэу.
Ди нэхъыжьыфӏхэм, зи лэжьыгъэрэ зи ӏуэхущӏафэкӏэ дуней псом къыщацӏыхухэм я гъащӏэ гъуэгуанэм ириплъэжу, я бзэм, адыгэбзэм теухуауэ зыхуэкӏуэжа гупсысэ къаӏуэтар къагъэлъагъуэкӏэрэ ирагъэжьащ адыгэбзэмкӏэ егъэджакӏуэхэм я япэ зэхуэс иджыблагъэ утыку къихьар. Зэхэшакӏуэ гупым мураду яӏэр зытеухуар адыгэбзэм и ӏуэхум сыт хэтлъхьэу къэкӏуэну щӏэблэм сэбэп дахуэхъуфын, сыт хуэдизкӏэ дыхэувэфын и зыужьыныгъэм гукъэкӏырщ. Егъэджакӏуэхэм, бзэм ирилажьэхэм хъыбар иратащ къахыхьэу я акъыл, я чэнджэщ къыхалъхьэну, гупыж ящӏа лэжьыгъэр нэхъ екӏу, нэхъ дахэ, нэхъ ӏэтыгъуафӏэ хъун папщӏэ.
Дэ ди зэхуэсым Проект иӏэщ уставым и ӏуэхукӏэ. Ар зэтеухуауэ щытыр адыгэбзэмкӏэ ди егъэджакӏуэхэм ӏэмал зэриӏэкӏэ я къарур зэрагъэуӏулӏу, ӏэмал зэриӏэкӏэ я къарур зы ящӏу зылӏ и бын жыхуаӏэм хуэдэу мы дяпэ къилъ ӏуэхугъуэхэр зыхуей хуэгъэзэныр, дахэ-дахэу зэӏузэпэщ щӏыныр, дытелэжьэнращ. Егъэджакӏуэхэращ ди щӏэблэм и къэкӏуэнур нэхъыбэмкӏэ зиӏэ илъыр. Дэ дыкъэзылъхуа ди адэ ди анэм гъуэгу къыдату дунейм дыкъытрагъэхьэ щхьэкӏэ, щӏэныгъэрэ ӏэщӏагъэрэ дгъуэтыным теухуауэ егъэджакӏуэхэм, адыгэбзэ мыхъуу, нэгъуэщӏ ӏэщӏагъэкӏэ лэжьыгъэ къыддэзыщӏэ дэтхэнэ зымыкӏи и пщэ дэкӏын хуейр хуэдиз ӏуэхур гъуни нэзи зимыӏэ гуэрщ. Ауэ псом хуэмыдэу дэ ди лъэпкъ щхьэр къэтхъумэным щхьэкӏэ, дэ дызыщыщ лъэпкъыр Адыгэ жиӏэу адыгэ цӏэр зэрихьэу утыкум къинэным щхьэкӏэ, мы дызыхэс лъэпкъыбэ къэралыгъуэм зыгуэркӏэ зы гулъытэ мыхъумикӏи къытхуащӏу, мыхэр мыпхуэдэ лъэпкъ жаӏэу ди цӏэ дгъэӏуным щхьэкӏэ, псом нэхъапэ ди анэдэлъхубзэр, адыгэбзэращ хъумэн хуейр, адыгэбзэращ зытелэжьэн хуейри, мыбы и ӏуэхур нобэ зэрыт щытыкӏэм тӏэкӏу дигъэпӏейтейуэ, дигъэгумэщӏу Дызэхэмыхьэу мыхъуу дызэхыхьа. Мис мы зэхэшакӏуэ гупыр дэтхэнэ зыми и пщэ дэкӏын хуэдиз, и ӏэ илъ хуэдизкӏэ адыгэбзэм сыт хэслъхьэфын жери лэжьыгъэ ирегъэкӏуэкӏ. Ауэ удын зэхэдзэ нэхърэ акъыл зэхэдзэ жаӏэ ди лъэпкъми, дэ дызэреплъамкӏэ, дызэрегупсысамкӏэ, ди щӏэблэр, унэм къыщӏэдгъэкӏ ди быныр, зэкӏуалӏэ егъэджакӏуэр, псом хуэмыдэу адыгэбзэмкӏэ ӏуэху къыдэзыщӏэм, дэ ди быныр, Дэ ди щӏэблэр адыгэу къызэтенэнкӏэ я пщэм куэд илъщи, мис абыхэм сыт яхуэтщӏыфын, сыт абыхэми едгъэлэжьыфын жытӏэри а гупсысэр ипэ иту, ар ди ӏуэху пэрыту утыкуми дыкъихьащ. Мы гупыр дыщызэхыхьэм щыгъуэ, дэ нэхъыбэу дызыгъэпӏейтеяр мыпхуэдэ ӏуэху утыку къихьэрэ, мыр дэ дытепсэлъыхьу зыгуэркӏэ я пащхьэ дихьэ хъужыкъуэмэ дакъызэрыщыхъунур сыт хуэдэ щӏыкӏэ пӏэрэ жытӏэрыкӏи. Гур зэрыгъум дыгъур ирожэ жаӏэ. Дэри дызэрыгугъам хуэдабзэу къыщӏэкӏащ, зыкъомым мы къэралым егъэджэныгъэмрэ щӏэныгъэмрэ ӏуэхукӏэ иригъэкӏуэкӏ лэжьыгъэм, политикэм дыпэщӏэувэ хуэдэу, апхуэдэу зы ӏуэху гуэр дэ щхьэхуэу едгъэкӏуэкӏыну арат къызэралъытар. Пэжым фыхуеймэ, егъэджакӏуэхэми тӏэкӏуи апхуэдэ псалъэмакъыр зыхэзыхахэм фи гур тӏэкӏу нэхъ махэ тщӏыжу, тӏэкӏу дгъэсабырыжу, тезгъэчыныхьу жысӏэну сызыхуейр мырат. Адыгэбзэмкӏэ егъэджакӏуэхэм щӏэгъэкъуэн дазэрыхуэхъун ӏэмал къэдгупсысу мы гупыр зэхэтшэу ара. Фи пащхьэ ис мы гупыр зэхэшакӏуэ гупкӏэ дызэджар япэщӏкӏэ къывэзгъэцӏыхумэ си гуапэ. Адыгэбзэмкӏэ илъэс куэд щӏауэ егъэджакӏуэ, Налшык епщыкӏуплӏанэ гимназием ӏуэху щызыщӏэ Багъ Марьям. Бизнесымкӏэ институтым и адыгэбзэмкӏэ и къудамэм и лэжьакӏуэ Хьэцӏыкӏу Рае. Анкара университетым и лэжьакӏуэ Тыркум къикӏыжа ди лъэпкъэгъухэм ящыщу Гъут Эрдогъан. Адыгэ псалъэ газетым и лэжьакӏуэ пажэ и редакторым и къуэдзэ Ширдий Маринэ. Адыгэ радиом и лэжьакӏуэ, абы и редактор, адыгэбзэ нэтынхэр зыгъэхьэзыр. Аброкъуэ Беллэ, Пэрыт хасэм и лэжьакӏуэ и хэсащхьэм хэт Къып Гупсэ, лъэпкъ фонд Амрэ зи цӏэм и унафэщӏ Лӏизам Лидэ. Мы ӏуэху зедгъакӏуэхэр тэмэму зэдгъэпэщыным, абы и пщэ дэкӏ лэжьыгъэхэр зыхуей хуигъэзэжынымкӏэ ответ-секретару диӏэр, жэуап зыхь секретару диӏэр Зеущэ Алёнэ. Бзэ Хасэм и тхьэмадэр Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар щӏэныгъэхутэ институтым и лэжьакӏуэ Табыщ Муратщ. Мазэ бжыгъэ хъуакӏэщ Бзэ Хасэр зэхэшэныр зи гукъэкӏ гупыр зэрызэдэлажьэри, а зэман кӏэщӏым къриубыдэу, адыгэбзэм и зехьэкӏэ, и зекӏуэкӏи хъуам теухуауэ щыӏэ гуныкъуэгъуэхэр, щыщӏэныгъэхэр гъэмэщӏэн, хуэм-хуэмурэ лъэныкъуэегъэз щӏыжа хъуным папщӏэ, я мурадхэм, къекӏуэлӏахэр щыгъуазэ хуищӏащ Табыщ Мурат. Зэхыхьэ екӏуэкӏам и пэ къихуэу зэхуэс тӏэуней зэхыхьахэщ. Адыгэбзэмкӏэ егъэджакӏуэу щыӏэ псо дыдэр къримыхьэлӏами, къекӏуэлӏахэр гупыр зэрылэжьэну уставым щыгъуазэ хуащӏауэ щытащ. Щхьэж зыхуей зыхущыщӏэу, уставым хилъагъум ирипсэлъэну къыхураджэу. Къалэну зыхуагъэувэж псоми и гугъу щӏын теухуауэ зэманкӏэ зрамыгъэубгъущэу, нэхъ пажэу къалъытэхэм кърихьэлӏахэр иджыри зэ щыгъуазэ хуащӏащ. Адыгэбзэмкӏэ мы нобэрей зэӏущӏэм и пщэрылъ нэхъыщхьэ дыдэу и къалэну щытыныр адыгэбзэмкӏэ езыгъаджэ егъэджакӏуэхэм сыт и лъэныкъуэкӏи щӏэгъэкъуэн захуэхъунращ. Егъэджакӏуэм я гур къыдэшеиныр, мы ӏуэхум я гур нэхъ хэпщӏауэ щытыным щхьэкӏэ зы ар мылъкуу ирехъу, ар нэгъуэщӏ дэӏэпыкъуныгъэ ӏуэхуу ирехъу, зыгуэркӏэ и гур къыдэтшеиным щхьэкӏэ зы лэжьыгъэ гуэр едмыгъэкӏуэкӏыу хъунукъым. Гулъытэр гулъытэщ, ауэ гулъытэ дэтхэнэми зы фӏыщӏэ гуэр къыпэкӏуэу, пщӏэр псыхэкӏуадэ зэрымыхъур цӏыхум ялъагъуу. Адыгэбзэмкӏэ езыгъаджэ егъэджакӏуэхэм уащыдэӏэпыкъукӏэ защыщӏэбгъакъуэкӏэ, апхуэдэ лэжьыгъэр езыхэми хуэфэщэн жэуап хуэдиз къуатыжу зэрекӏуэкӏыр цӏыхум ящӏэн хуейщ. Нэрылъагъу дэӏэпыкъуэгъу материалхэмкӏэ ди егъэджакӏуэхэм, куэд дыдэм, мис мы тхьэмахуэ иужьрейитӏым сызэпсэлъахэм икъукӏэ дытхьэмыщкӏэщ, дыфакъырэщ жыдмыӏэным щхьэкӏэ жаӏэу куэду къыхэзыгъэщахэр щыӏэщи, абы и ӏуэхукӏи гупри дызэчэнджэщыжщ абдежми, хамэ къэрал мы ӏуэхум теухуауэ зэрыбгъэдыхьэ щӏыкӏэхэми тӏэкӏуи дыкӏэлъыплъщ, мы ӏуэхур дауэ лъагъэкӏуатэми, гъунэгъу республикэхэм я ӏуэхур зытетым зыщыдгъэгъуазэри, мыхуэдэ ӏуэхугъуэм дыкъыхуэкӏуащ. Мис апхуэдэ нэрылъагъу дэӏэпыкъуэгъу материалхэр апхуэдэкӏэ защӏэдгъэкъуэныр ари ди пщэ дэкӏыну зы ӏуэхугъуэу зыхуэдгъэувыжхэм ящыщщ. Абы и щӏыӏукӏэ дэ ди лъэпкъыр, зэрыс щӏыгур, дэ ди зэрыщӏыгужыр, мыр адыгэ лъахуэу, адыгэ хэкуу зэрыщытыр ди щӏэблэм ящӏэн хуейуэ къэтлъытэрикӏи, щӏыпӏэцӏэхэми мыхьэнэшхуэ иӏэу, къэтлъытэу деувэлӏащ икӏи къуажэ-къуажэкӏэрэ я цӏэхэр, ди адэжьхэм зэрыжаӏэу щыта цӏэхэри къытэщу, абы и нэмыщӏыжкӏэ къуажэхэм щӏыпӏэцӏэхэр къэзыгъэлъагъуэ ӏэгъуэгъунэхэр, сэ сщӏэрэ, къущхьэхэр, бгыхэр, псыхъуэхэр сытхэр, ахэми сурэт ятехауэ еджакӏуэхэм, егъэджакӏуэхэм яхуэдгуэшу щытмэ, зэрыс щӏыгум и тхыдэр я бзэкӏи къаӏуэтэфу, адыгэбзэкӏи ар зыхуей Гупсысэр зэгъэкӏуауэ утыку къралъхьэфрэ езым ящӏэн хуей къуажэ тхыдэм и мызакъуэу ар адыгэбзэкӏэ къызэраӏуэтэфын ӏэмал къагъэлъэгъуэфу щытын щхьа, мы ӏуэхури етхьэжьэу щытмэ щхьэпэ хъуну хуэдэу къэтлъытащ.
Уставым ипкъ иткӏэ ирагъэкӏуэкӏыну пщэрылъ зыщащӏыж къалэнхэм языхэз кърагъэжьагъэххэщ. Интернет-сайт иӏэщ Бзэ Хасэм. Терминхэр зыхуахьэсыжу ирагъэжьащ бзэм и ӏукӏэр, адыгэбзэм и макъхэр зэрыджэгур Аброкъуэ Беллэ къигъэӏэгъуэу иригъэкӏуэкӏа лэжьыгъэр, CD жыхуаӏэж дискхэм тету ирагъэтхащ. Иджы дэ ди мурадщ акӏэ-мыкӏэ дэ ди щӏэныгъэлӏ пажэхэм, дяпэ ита нэхъыжьыфӏхэм къызэранэкӏа псалъалъэхэр, къэхутэныгъэхэр щӏэтпщытыкӏкӏэрэ ӏэмал зэриӏэкӏэ а псалъалъэхэр зэдгъэуӏужрэ зы интернетым иту, зы интернет сайтым иту къэдгъэлъэгъуэныр. Ар адыгэбзэкӏэ, урысыбзэкӏэ, ди лъэпкъым и нэхъыбэр хамэщӏ исщ, тыркубзэщ зэрыпсалъэркӏи, тыркубзэкӏи зэдзэкӏыжауэ, Апхуэдэу утыку итлъхьэну ди мурадщ. Бзэм и псалъэм укъеджэ къудей мыхъуи, къызэрыӏу щӏыкӏэри зэхэпхыу щытмэ, дэ тщӏэнукъым ди щхьэ кърикӏуэну зыхуэдэр. Ди тхыдэ и ӏуэхукӏэ, ди щхьэ и ӏуэхукӏэ, ди гъащӏэ и ӏуэхукӏэ къытщхьэпэну къыщӏэкӏынущ. Итӏанэ, дэ ди сабий пэщӏэдзэ еджапӏэм щӏэсхэр, адыгэ, адыгэбзэм и ӏуэхукӏэ Я бзэр шэрыуэ хъуным теухуауэ, адыгэбзэкӏэ гупсысэфу, я гупсысэр къаӏуэтэфу щытыным теухуауэ Тхьэм и шыкуркӏэ ди адэжьхэм къащӏэнауэ Къардэнгъущӏ Зырамыку, Шортэн Аскэрбий, Нало Заур, Гъут Ӏэдэм, нэгъуэщӏ нэхъыжьыфӏхэми зэхуахьэсыжрэ ди архивхэм Таурыхъ гъэщӏэгъуэн куэд къыхэнахэщ. Ди сабийм и дунеймрэ зэхэщӏыкӏэмрэ зебгъэубгъуну щытмэ, адыгэ ӏуэрыӏуатэм хуэдэу нэхъ ӏэмалыфӏ щыӏэу къыщӏэкӏынкъыми, дэ ди мурадщ апхуэдэ ӏуэхугъуэхэр CD жыхуэтӏэхэм, дискхэм тешауэ егъэджакӏуэм сэбэп зэрыхуэхъун хуэдизкӏэ, гъэщӏэрэщӏауэ, ауэ сытми икӏи къапщтэу уедэӏу къудей мыхъуу икӏи зы джэгулъэ гуэрэхэри хэлъу зы бгъэдыхьэкӏэ гуэрэкӏи гъэщӏэрэщӏауэ дадэӏэпыкъуну, защӏэдгъэкъуэну. Сабийр телевизорым кӏэрыс жэщи махуи имыӏэу, и гунэджыр къаӏэтыным, и дунейр урыс дуней къудей мыхъуу, е сэ сщӏэрэ, европэ дуней къудей мыхъуу, езыри щӏыдэлъхуу къызыхэкӏа адыгэ дунейр зэрыщыӏэр и фӏэщ хъун хуейщи, дэ езым мультфильмкӏэ дызэджэхэр къэдгъэщӏыжыну ӏэмал димыӏэмикӏи нэгъуэщӏым ищӏа хъугъуэфӏыгъуэхэмкӏэ дэ ди лъэпкъым и менталитетым, и гупсысэкӏэм, и хабзэм емыбакъуэу, уеблу щытмэ ар Моу къыхэзыгъэщ зыгуэр дызыдэплъагъуэ таурыхъхэр зэддзэкӏыу щытмэ, си гугъэщ ар щхьэпэ хъуну, зэран мыхъуну. Тхылъхэр иджы интернетым къралъхьэу, интернетымкӏэ еджэу щытщи, мис апхуэдэу ди адыгэ тхылъхэр, адыгэ тхакӏуэхэм я романхэр, повестхэр, рассказ кӏэщӏхэр сытхэр, ахэри pdf тщӏыну мурадыр, гухэлъыр диӏэщ. Нэхъыбэу дэ дыкъэзыгъэгумэщӏу, дыкъэзыгъэгузавэхэм ящыщщ адыгэбзэмкӏэ нобэ зэхагъэувэ тхылъхэм я ӏуэхур зытетыр. Тхылъ зэхэзыгъэувэхэм езым я ӏэщӏагъэм зыми шэч къытрихьэркъым, къытетхьэну ӏэмал иӏэкъым. Ауэ тхылъ къэсыхункӏэ езым нэгъуэщӏ дисциплинэхэм девгъэплъыкӏи, зы гъуэгу теувауэ, зы унэтӏыныгъэ тету зэхэгъэува хъуа тхылъым и мызакъуэу, нэгъуэщӏ бгъэдыхьэкӏэхэр, нэгъуэщӏ ӏэмалыщӏэхэр Къыхалъхьэкӏэрэ тхылъ зэхэзыгъэувэхэр щыӏэщ. Нэгъуэщӏ мыхъумикӏи, адыгэбзэмкӏэ тхылъ зэхэгъэувэным зы бгъэдыхьэкӏитӏ-щы иӏэмэ, ар мыӏей хъуну къызолъытэ. Абы и ӏуэхукӏэ мы ассоциацэм зэхэшакӏуэ гупым яхэтщ, Хьэцӏыкӏу Рае, ахэр зы гуп хъууэ, зы бгъэдыхьэкӏэ гуэр, Шэкӏыхьэщӏэ Марие и методикэм тету зы бгъэдыхьэкӏэ гуэрэкӏэ тхылъхэр зэхагъэуващ икӏи апхуэдэ тхылъхэр сыт хуэдизкӏэ Ди нобэрей еджапӏэм хуэщхьэпэну, сыт хуэдизкӏэ а тхылъхэм я фӏагъ ди бзэм зиужьыным и ӏуэхукӏэ кърикӏуэну. Апхуэдэ тхылъхэр дыхуей, дызыхуэмей ӏуэхугъуэ. Мыхэр зэхэгъэкӏыным ехьэлӏауэ къэпщытакӏуэ гуп зэхэшэныр, а къэпщытакӏуэ гупхэми тхылъ зэхэгъэувэным хуэӏэпэӏэсэ хъуа, хуэӏэижь хъуа щӏэныгъэлэжьхэр, ӏэщӏагъэлӏхэр, сытхэр къетшалӏэкӏэрэ я гупсысэхэр къедгъэӏуэтэну, ари ди мурадщ. Методикэ и лъэныкъуэкӏэ, адыгэбзэр зэребгъэдж хъуну, ӏэмалхэр, сытхэр зыушэ тхылъхэр къыдэгъэкӏыным теухуауэ, ар сыт хуэдэ ӏуэхущӏапӏэм игъэхьэзырми, ӏэщӏагъэр щыхагъахъуэ институтырами, щӏэныгъэ къэхутакӏуэ институтырами, университетым и лэжьакӏуэхэрамикӏи мыпхуэдэ тхылъхэр къыдэгъэкӏыным и фонд зэхишэкӏэрэ мы нобэрей зэхуэсым кърикӏуэнкӏэрэ хъуну лэжьыгъэр зэтеувауэ хъун. хъууэ щытмэ, ядэӏэпыкъуну щӏэгъэкъуэн яхуэхъунуи ар я мурадщ. Иджы хэти еджапӏэхэм сыхьэтиплӏ щезгъэджи, хэти сыхьэтищ щезгъэджи, зыри езымыгъэджыхи, зы сыхьэт фӏэкӏ тхьэмахуэм къыхэзымыхи, дэ мы зэман кӏэщӏым мы гупыр зэхуэтшэсын и пэ къихуэу дыздэщыӏа еджапӏэ е дызыхэплъа е жаӏэу зэхэтхам ипкъ иткӏэ апхуэдэ гъэщӏэгъуэнхэр зэмыщхь-зэмыщхьурэ Ядэтлъэгъуащ. Дэ нэхъыжьыфӏхэм дахуэзащ, дащыхуэзэм щыгъуи, къызэрыжаӏа дыдэм хуэдэу жысӏэнщи, дедгъащтэкӏэрэ жыдоӏэ. Мафӏэм чыцэкӏэ дыхэмыууэ, мы ӏуэхум и щэбапӏэмрэ мы ӏуэхум и кӏуэрабгъумрэ къыхуэдмыгупсысу хъунукъым. Зыми хуитыныгъэ иӏэкъым адыгэбзэм еӏэбу и сыхьэт бжыгъэр нэгъуэщӏ предмет, нэгъуэщӏ дисциплинэ ириту абыкӏэ предметыр хигъэхъуэн, абыкӏэ нэгъуэщӏ урок иригъэкӏуэкӏын. Расписание жарикӏи, сыхьэт щэщӏрэ хым уфӏэкӏ хъунукъым. Ар дэ къыдгуроӏуэркӏи, мис а сеткэм адыгэбзэм и сыхьэт бжыгъэр сыхьэтиплӏу щидгъэзэгъакӏэ, девгъэгупсыси урысыбзэр къэралыбзэщ, плӏырэ сыхьэтиплӏрэ сыхьэтищу, урыс литературэмрэ урысыбзэмрэ. Апхуэдэу щизагъэкӏэ, дэри зыгуэрурэ дыхэувэфыну пӏэрэ, ярэби? Мыр сыхьэтитху хъумэ, жыдоӏэри догупсысэри, мы гупыжыр зыбгъэдэтлъхьапхъэм бгъэдэтлъхьэнурэ къыддаӏыгъ гупсысэр къэтщӏа нэужьым, ар фэтӏуэтэлӏэжыну дыхуейуэрэ, ауэ сыхьэт бжыгъэр нэхъыбэ хъун хуейуэ догупсысри, мыр къыддэфӏыгъыу мыпхуэдэ ӏизын диӏэу утыку дихьэмэ. Абы нэмыщӏкӏэ, адыгэбзэм ехьэлӏауэ, Мотив диӏэн хуейщ, шынагъэ гуэр диӏэн хуейщ. Дэ ди адэ-анэхэм мист унафэщӏ дызыбгъэдыхьахэм апхуэдабзэу къыджаӏащ. Еджапӏэм и унафэщӏым къыфӏокӏри сэ си деж къокӏуэ, си быныр адыгэбзэкӏэ езгъэджэну сыхуейкъым, жери, жи. Нтӏэ ар абы пцӏы иупсынкъым. А дэ псоми зэдэтлъагъужыр зы ӏуэхущ икӏи, унафэщӏыжым ар апхуэдэу щыжиӏакӏэ, мы ӏуэхум зы шынагъэ гуэрэ хэдмылъхьэмэ, дэ дяпэкӏэ, япэкӏэ дыкӏуэтэфыну зы ӏэмал гуэрэ иӏэу къыщӏэкӏынукъым. Абы хэкӏыпӏэу сыт иӏэр? жыдоӏэри. Адыгэбзэр урысыбзэ гупым яджми, адыгэбзэр адыгэбзэ гупым яджми, сыт хуэдэу щрети, ГИА, ЕГЭ жыхуиӏэм хыхьэн хуейщ, ӏэмал имыӏэу. Абы игъэпӏейтеинущ адэ-анэр.